ndị be anyị ụwa ọma nị ụwa anyị ga-adị na anyị mma ka m wele oge nị rịọ na ọbụna ya dịka eso na anyị na Facebook biko ji oge nị so na anyị ọ bụzịkwa na ya dịka eso na anyị na YouTube solo anyị afa anyị na Facebook bụ Enuani Cultural Forum afa anyị na YouTube bụ Voice of Enuani itie ka i solo anyị i solo anyị apịa mgbịrịgba sone ka o mee na oge ọbụna anyị wepụsa nye ọbụna okwu ọbụna anyị chọ ka anyị nebanye anya enwewe ike gwa anyị na ọya anyị abịaghịkwa ọbụna o nwekwa onye otie ka anyị nwee ike na-akpa nkata bịanị solo anyị zụkwụ ọbụna ya mụ ụmụ gbanisieni gwa we tụmadị ndị be anyị ọ bụ na anọ na we nso ka ụmụ ị nwezukwu ike na-amụsa asụsụ anyị maka na asụsụ anyị anameghe ọdịnanị anyị anameghe nye ndị we jisi mala anyị anaghị ka ọ kwụ ala anyụ na-asị na anyị ka na-eme ọnwa ọ bụrụ maka mme ọ bụrụ maka nke ezinụnọ m a ma enwe ike kụzini we asụsụ anyị kụzini ụmụ m kụzini ụmụ ụmụ kụzini we nye ndị mụ na anyị ji bi ya nakwa esi bi mana achọ ka ọ bụ na-eyo ọ bụ na ke chukwu si mee ọ bụ na ya nọ na nso be n'ebe ị nọ te aka ụmụ ya enwe ike ịmụsa asụsụ anyị mara ka anyị si ebi mara ọdịnanị anyị hụzịkwa ya n'anya maka na ebe ebi enu eteke eso na ndị ọcha ọbụna ndị ọcha asụsụ ka ị na-ewe nọ eso na we mụọ asụsụ we tufue nke ị maka na onye dokwama we ri asụsụ nke we enwewe ike dokwama ya kwa eji nwe ike eziche na ya aba na asụ a anyị dokwamazịkwọ nke anyị ọsọtụ we maka ọ bụ na nye niile chara so na asụsụ anyị ka ị ga-enwe ike kọwa n'oyibo amana nke ị ga-esi gwa mee nwa ị kọwa mee nwa ị n'oyibo na nwata fekwa obodo rie nsị amana ka ị ga-esi kọwani nwa ị ya n'oyibo mana ị gwa nwata ya asụ ajụ oyi amana ka ọ ga-esi bụ na ị gwa nwa ị na oke so ngwele maa mmiri na ọ kọ ngwele na ọ ma akọ oke ka ọ bụ na o so nwa eze kwụ ọka na omesi uloko ata nke nye ndị nị bụ nye ndị ọ bụ na a gwa ụmụaka ya asụ ajụ wa oyi ka ọ bụ kịta nị o me na enu emebie ụmụaka emezi nye dịsi iche n'iche oyibo akpọ immorality n'enu mgbe ị sị mmadụ sọ emezie ayịyọ ị sị mmadụ ayịyọ asụ ajụ onye ọnwa oyi mana kịta nị nye ndị dị nị adịzina maka na asụsụ anyị nye ndị we ji zụọ anyị ị ga-eji gwa nwa ya okwu onwụcha na mụọ asụsụ ndị onye anaghị ka anyị so ndị na-agwọ ụgwọ ọnwa ka anyị nwee ike jikwame ihe ndị wa ji mara anyị dịka ndị enuani ya ka ndị firi ya eme bụ ụnọnị mkpụa enuani cultural forum ewekwananị iwe na ma asụ ubulu anyị ubulu ka m bụ ubulu ukwu ka m bụ mana nne m kọcha ya na ọgwashi so ụfọdụ oge a ma agba mbọ sụzụkwa ya bụ ọgwashi ụfọdụ oge atụ ya m ee ọbịọ ụfọdụ oge atụ ya m igbuzọ ụfọdụ oge atụ ya m asaba ka anyị niile sha nwee ike dịka ndị enuani jikọma ọnụ mụọ asụsụ anyị zipụ asụsụ anyị n'obodo ndị ọzọ ke ndị mmadụ marịzikwa na o nwenụ ebe ndị nị si bịa nenọkwa esi bi ndụ we a ga na-ekwu okwu gbasara ọdịnala a ga na-ekwu okwu gbasara ka anyị si anụ nwunye a ga na-ekwu okwu gbasara asụsụ anyị a ga-ekwu okwu gbasara akwa ka anyị si akwa ndị anyị a ga-ekwu okwu gbasara ihe oriri ụdịrị ihe oriri anyị si ya na ụdịrị ihe oriri adịna anyị mma dịka ndị enuani o ji bụ na ndị mbụ rie wee risia ihe oriri ọnụ ebie wee ndụ eji echi ọ bụ na nke na ndị mmadụ anwụrụ pịkọ pịkọ pịkọ na-arịa ọrịa dị iche n'iche so ewere m oge nị arịọ unu biko nị if you have not followed our page kindly do so follow us on facebook enuani cultural forum and on youtube as voice of enuani thank you and god bless you daalụ nị ụwa anyị ga-adịkwanị anyị mma